Alan Tynan, Beidh sé siúd breá fisiciúil agus beidh an cath eatarthu suimiúil. Ronan Maher anois. Willie Connors, Agus tá Willie chun tabhairt fé scór anseo ach tá san imithe de laistigh den gcuaille go deimhin fhéinig ach. Morris air agus tá ligthe don sliotar dul tríd. Ceapaim go raibh seans cúl iontach ansin a fháil ag Tipp. Cleasaíocht aige Cian Lynch ansan agus é ag iarraidh an sliotar a dh'ardach. Faighte aige Reidy. Luas dochreidte leis an imirt, Adam English anois, scuabtha isteach aige go maorga ansan, thairis an trasnán, trí phointe an taobh. Cliste go leor féachaint suas agus an pas a thabhairt agus cúilín eile ag Reidy. Luimneach chun tosaigh den gcéad uair. Blúire deas bradaíola, bhuel, nách mór aige Adam English. Morris ag éalú tríothu. Bryan O'Mara, déanta go maith aige Coughlan. Anois tá na pléascanna ag dul isteach. Ach arís, gach éinne dírithe ar an sliotar gan aon bhodántaíocht. Amach go dtí Diarmuid Byrnes, fear eile de chriú Thobar Phádraig, bhfuil an aimsiú go maith aige Byrnes? Tá's agat go maith go bhfuil. Leigh ón gCaisleán Nua Thiar, fear a chonaiceamar fé aois, anois mar sin, Tiobraid Árann, Michael Breen. Isteach arís i dtreo Kenneally laistiar den gcosantóir Morrissey, briste anuas go hálainn aige Darragh McCarthy ach cuntasacht é! Ceann de chúil na bliana aige Seánie Kenneally. Like bhí Cathal ag déanamh tagairt de spórt na Meiriceánacha, féach air seo, like like cosúil le baseball anseo, nuair a tharraing sé, nuair a d'ardaigh sé a chamán chun an luasc sin a thosnú, bhí mé a rá, cad tá ar siúl agat? Ach féach ar sin mar chúl! Pas ana dheas! A leaid! Ah, dochreidte! Sin do. Gan aon mhoill ar Breen. Buailte isteach aige Dan Morrissey. Údarásach san aer ansan. Lá, mar a dúirt, atá fuar go maith, go deimhin féin do scumhfadh an ghaoth sin an craiceann díot. Ach tá na himreoirí ansan amuigh ag imirt go hiontach ar fad anois mar sin Byrnes, diúracán aige siúd agus thairis an trasnán! Ní haon iontas é sin muis. Leagan anuas chuige fhéinig ansan ach Barry Murphy arís, an tuiscint atá ag an bhfear so ar cá mbeidh an sliotar, cár cheart dó fhéinig a bheith, go diail ar fad go dtí seo. Anois mar sin Aidan O'Connor cheithre phointe sa chéad leath. Diarmuid Byrnes, fuair sé siúd leis ladhar phointí ach an bhfuil san buailte go cruinn aige Diarmuid Byrnes! An tríú ceann, treise le meanma na foirne. Ardaithe go hálainn aige Jake Morris agus os cionn Fergal O'Connor. Isteach anso go dtí Seán Kenneally! Tá an bheart déanta arís aige! Dowling ar bhfad agus tá an tarna deis! Agus Shane Dowling ag dúbailt ar an sliotar! B'fhéidir ná déanfadh sé i gcluiche craoibhe é ach dheineann sé an bheart inniu. Nach léiríonn sé an cumas atá i Seánie Kenneally agus an bhail. Botún aige Willie Connors, Adam English ag teacht i dtír ar sin le pointe agus tá an slua imithe as a meabhair. Yeah agus an ceart acu, like bhí seans iontach ag Seánie Kenneally, féach ar seo, an clisteacht lena chamán agus a lámh, sábháil an-deas ansin ag Shane Dowling agus ansin an dara huair a imirt seo, go flick bang boom imithe suas páirce agus ansin ag gadaíocht an sliotar arís, an taicleáil agus an brú agus cúilín den scoth ag Adam English. A leithéid de chluiche arís! Caithfear cur i gcuimhne gur mí Feabhra é seo. Agus tá neomat fágtha ag an gclog. Botún ag Cian Lynch ansan. Blúirín beag draíochta eile mar raibh ár ndóthain fiscithe fós againn tráthnóna, is maith ann atá. Tugtha traochta agus a rian san ar a bpaiste imeartha san. Anois mar sin, Ethan Hurley agus an ceann san seolta, fada agus cruinn! A leithéid de scór aige Hurley!